amayi amenewa dzina lawo ndi colleen zamba she is the the current secretary of state position ija inali ya nsaka ija kwa president position iyi yapangidwa hold ndi anthu akuluakulu including former vice president justin malewezi panopa ili kwawo komano why do i bring her here chimene ndiwabweretsera mayi amenewa apapa ndi chani mayi awa ndi amene ali ngati central point ya umbava wonse umene ukuchitika ku state house mayi wakuba kwambiri you know amene akubera amphawi kuti dziko lija lisauke mu mcp mbava yayikulu ndi iyi Kam- chimwendo banda anthu ena onsewa tawasiyeni uko achina mumba awa ana amenewa mumba wachokera kutiko tangowasiyani koma tapangani focus pa mayi amenewa achina chimwendo banda mumba ndi gulu lawo lonseli achina eisenhower mkaka ndani ndani kagulu konseka takatayeni focus on this one ali ndi mamuna wawo wa ku zimbabwe nde i- i- i- i- imakhala ngati axis of evil okay ma contracts onse amene akuchitika ku malawi amayamba kaye kulandira chikwama ndi mayi ma projects onse a misewu imene akuonetsa a mcp panopa ndi ya- inali ya dpp imeneyo A- a- a- angopanga fulfill zinthu zimene a dpp anapanga kale lay out as a foundation palibe chimene mcp yapanga choti they have coined the phrase themselves they have cons- co- you know, created it themselves china chilichonse chimene apanga a mcp is a fulfillment ya dpp they had laid out a platform ma projects anali pompo dpp chinakhala kuti sinaluze akanapanga finalize ma projects amene ajawo anthu awa amalizitsa but ma contracts amene akumabwerawa ngati ya Kayelekera Lotus contract imene tikukamba panopa which is a hot issue ya yellow cake uranium anapanga facilitate contract ija analemera kwambiri ndi mayi amenewa taganizani malawi inatenga 15 percent out of 85 percent ndalama anagawana mayiyu ndi gulu lake ndi president mwandimvetsetsa amalawi now ngati ifeyo tili dziko lofuna accountability mayi ofunika kuyamba kummanga nduyu tiyeni tiyambe kuwamanga anthuwa tiyeni tisiye zoti akatenga akachoka mboma basi no ayambe tizaona kuyenda muyamba kupanga create anger yoopsa anthu azipezeka kuti akungophedwa m'misewu sitingamakhale ndi munthu amene a- a- a- mavuto amene akukumana nawo amalawi pakali panopa akuchokera ma decisions amene akupangidwa ku- kumtundako ku state house gulu lake ndi limeneli azimayi ake ndawawa azimayi opanda chikondi alibe patriotism skulu yomveka bwinobwino kuti skulu iyi imakuphunzitsa iwe kukhala enlightened kuti uzikhala a patriot to the point lokuti you love your own country kuti madevelopment amene akubwerawo azipanga help anthu akumamidzi kuti anthu akumamidzi azithanso kupanga uplift moyo wawo ndikumafanana ndi iweyo at least aliyense azikhala ndi access to opportunities ndrama chanichani azimayi awo asamafuna zimenezo ine akamanena kuti mfiti yayikazi ndi yoopsa i look at ineyo ndimayang'ana mauje ma ma characteristics a anthu kuti kodi chimampangisa mzimayi wokuti ali ndi ana ana akewo iyeyo wakula ndekuti ana akewo akubwera kumbuyo koma sakugani ali ndi position ya mphamvu koma sakuganiza kuti ana awawa foundation imene ndi ngati suwasiyira ana ako ndrama asiyire a system yoti it functions kuti ana aja azapeze ma opportunities koma ayi nde zimene akuchita anthuwa akumaba ndalama za uma zija ndikumapanga accumulate wealth for their children what about amphawi nanga akuwasiyira wealth amphawi ndi ndani akuwasiyira inheritance amphawi ndi ndani because inheritance imene umamusiyira munthu osauka ndi a good functional system a, a, a functional judiciary a functional legislative a functional presidential system ngati zimene zizi zili flawed zonse zikukanika ngati inuyo simunapange fix ma loopholes amenewawo ndekuti you are harness you- mu- mukupitirizabe kupanga aggravate situation point yokuti anthu osauka ku malawi alibe kogwira now chimene timapangira ife mavideos ngati awawa sikuti kumakhala kuti tikumuda munthuyo koma ife timafuna tipange mavideos ngati awawa ndi cholinga kuti tipange enlighten anthu anthu muziti mukamaona muzidziwa zoti vuto lanu likuchokera kutiko kwa anthu ngati awa mayi uyu akuba kwambiri she has amassed so much money and wealth through kukuberani inu a Malawi ndalama zotu ndi zanu oti mutati mupite ku nyumba kwake mutha kuyilanda nyumba ija inu a Malawi mutakhala kuti ndinu anthu okwiya because si zake za iye salary yake singampase the lavish lifestyle imene amakhala mayi amene never not in a, in a developed world, not in a country where rules matter. There's a rule of there- there's a rule of law. Kulibe kuti mu- angamuonelere nzimai amene imene akubera nde ine ndikungofuna ndikuuzeni tisanafike kuma elections mudziwe kuti mayi uyu ndi amene waononga dziko lathu lija mayi uyu ndi amene akuba kwambiri number one zopsetsa mtima kumadziwa kuti azimayi tikawapatsa maposition amphamvu ifeyo timayembekezera kuti azimayi amakhala ndi maternal instinct yokuti ineyo ndithandize kuti nditukule azimayi anzanga kumamidzi nditukule azimai anzanga kuma kuma rural fa- uh, ma- ma- ma rural areas kumtandire kuma slums kuti kuti kuti kuti azimai azapeze ma opportunities apange uplift azimai azit because az- azimai ndamene amapanga build families azimunafe timangobwera ndikupanga support the family and lead the family ifeyo ndamene timapanga hustle koma azimai they build the family koma nanga mukhale ndi mzimayi wakuba ngati uyu

Mama. nthawi imene mzi- azimayi anzeru amanena kuti azibambo nonse bwerani kuno tikufuna mumenye nkhondo fix it fix it nthawi imene chani azimayi amatiuza ifeyo kuti you can now go to war zinthu zafika povuta

Once you guys get out of government, we will come for you and your husband. Tizamulandaso ma opportunities ake onse ma businesses ake. We will we will chase him all the way to Zimbabwe. We'll find him. This is our Malawi. We are coming. tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani

share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.